Sa tóir ar an ndeichiú craobh an chontae ó 2013 tá taispeántas an Bhoth i gCraobh Peile Mhuineacháin tar éis a bheith dochreidte maith le blianta beaga anuas. Ina gcoinne bhí Cumann Grattan Inis Caoin, foireann a thug cluiche iontach don Bhoth i 2023. An éireodh leo deireadh a chur leis an ngorta agus a gcéad craobh Mhuineacháin a bhuachaint ó 1948? Nó an éireodh leis an Bhoth an deis a thapú agus céim eile a thógaint i dtreo Craobh Uladh? Micheál Ó Drisleáin i mbun tráchtaireachta. Athruithe go leor déanta go déanach anseo ag an Bhoth agus trí cheann i measc na gcosantóirí le Tommy Mallen, Kieran Hughes agus Killian McKenna istigh ón tús. Damien McArdle atá mar chaptaen agus tá athrú eile déanta i measc na dtosaithe le Francis Maguire istigh ón tús. Sé Michael Monaghan captaen Inis Caoin tráthnóna agus tosnóidh Oisín Monaghan agus Harry Monaghan i lár páirce dóibh. Tá tosaithe den chéad scoth bí ag faire amach leithéidí Conor Jones, Ciarán McNulty, Seán Jones agus athrú amháin déanta le Shane O'Connor istigh ón tús in ionad Donal Meegan. Slua deas bailithe isteach anso go dtí Cluain Eois tráthnóna. Dá thaobh ag iarraidh craobh na bliana seo a bhreith leotha. Taithí dar ndóigh ag an staid seo ag an Bhoth le blianta beaga anuas. Deis ar dhá phointe an turas so ag Jack McCarron déanta go snasta. Sárscór ansan ag an Bhoth. Inis Caoin teacht anseo leis an óige agus dar ndóigh bhíodar sa chraobh dhá bhliain ó shin chomh maith, ní raibh an lá leotha. An mbeadh rudaí difriúla anseo tráthnóna deis anseo so agus bhuel é sin ag Shane Hanratty. Bearna anois de dhá chúilín leis, fear reatha ag an Bhoth agus réiteoir ag ligint an bhuntáiste. Bhí breith ar gheansaí ansan, an ceann san ag tuirlingt agus ag an deireadh thar an trasnán. Scór maith arís ansan ag an Bhoth agus na coinníollacha ag dul in olcas anseo. Bua maith acu insan chluiche leathcheannais. i gcoinne Cluain Tiobraid deis scórála eile agus tá sé sin thar an trasnán an ceathrú cúilín sa chéad leath ansan ag Tommy Mallen. Trí cúilín mar fharasbarr ag an Bhoth. Ceann san coimeádta laistigh díreach ansan ag Inis Caoin agus tá troid iontu, níl aon cheist. Shane Hanratty le seilbh. Spás os a chomhair anseo so ag Conor Jones. Roghanna ar dheis agus ar chlé. Triailfidh sé scór é féin, Jones, an ceann san ag tuirlingt agus thar an trasnán. Ard scór ag Jones. Inis Caoin ag teacht babhta amháin eile. Bua iontach sa chluiche leathcheannais i gcoinne Machaire Cluana. Tá tar éis feabhsú ón mbriseadh go cinnte. Deis ag an lán tosaí, sin é Andrew Woods. B'fhéidir scór an cluiche, sár-iarracht ansan ag Woods. Bearna laghdaithe arís agus arís agus anois sinn ar comhtharrac. I gCluain Eois anois. Scór ag teastáil ón Bhoth ar an dtaobh eile. Obair le déanamh an iarracht seo ag Shane Carey ag taisteal i gcónaí agus tá sé aige! An-scór ar fad ansan ag Carey, ceann a theastaigh ón Bhoth agus diaidh ar ndiaidh an bhearna sínte amach dtí péire acu. Conor Kernan, pas tugtha thar n-ais, tá siad ag imirt níos fearr, níl aon cheist fé agus tá sé sin aimsithe go snasta ag Conor Jones. An Bhoth ag teacht arís. Kieran Hughes, taithí na mblianta aige siúd, sleamhnaithe tríd anseo, dtí Tommy Mallen, an-chluiche ar fad imeartha aige siúd tráthnóna. Sárchúilín eile aige agus, bhuel, ar an dtaobh eile, seans anois ag Andrew Woods tar éis a bheith ar fheabhas d'Inis Caoin go dtí seo. Tá na foirne cothrom arís. Deacair iad a scarúint agus, bhuel, am breise ag teastáil. An réiteoir ag ligint don imirt dul ar aghaidh anseo. Inis Caoin le seilbh. An réiteoir is ea Raymond Malone agus ag an deireadh tá an fheadóg dheiridh séidte. An bhfuil? Tá sé thart le roinnt imreoirí istigh ansan agus, sea, Am breise ag teastáil. Deis ag an Bhoth. Ceann san ag Conor McCarthy! Thar n-ais ó gortú. Inis Caoin sa tóir ar scór. Tá trí chúilín oscailte mar fharasbarr. Deis é sin a laghdú le dhá phointe ó Sheán Jones! Sár-iarracht ar fad aige siúd. An Bhoth ag teacht arís. Naoi gcraobh as dosaen buaite go deireanach anseo i Muineachán agus iad ag lorg trí cinn as a chéile anseo tráthnóna. An ceann san ag taisteal ag an deireadh ó chos uimhir 13, Conor McCarthy. Fillte ó ghortú. Ardscór arís aige. An t-am ag imeacht. Deis amháin eile ag an Bhoth. Mark McPhillips, tá sé sin imithe. Ach is cuma, é sin an fheadóg dheiridh séidte anseo. Craobh uimhir a 24 ag an Bhoth. Throid Inis Caoin go dtí an deireadh. Ach taithí beagán sa mbreis ag an Bhoth.